That's what we need. Iwo achina Gangata aja tikuwaika akuti anthu akufuna kusegula bank. Ndalama zake ndi inu za Amaris Hotel zomwezi. That's what he is trying to do. Ah, Gangata ndalama wazitenga kuti sangafotokoze kuti ndalama wazitenga kuti. Sangafotokoze I challenge you. Ndikufuna interview ndi Brian Banda. And Brian Banda amazathandiza pena pake fo amazatulutsa information komano he's not critical like brian banda munthu akamuuza chinthu sakhala it doesn't go beyond the surface kwa kankhani anena kuti ah, ah munthu akumfunsa ndalama zanu munapanga bwa "Ah, ine ndimapanga mabizinesi mumafuna kuchenjera iya kuchenjera koma mumapanga business yanji ya palibepo amene pamafunika ukhuluku ukhuluku choncho e ino ndalama zanu munapanga bwanji a Gangata ah, ndege chanichani a Gangata alibe ndege Ndi- ana ngati pali pali ka- ka- ka- kena kake kama kama koti atha kuwera anthu awiri imene ija si ndege kumati private jet ali ndi private jet private jet yako kumalawi kuja kulibe amene ali ndi private jet kulibe amene ali ndi private jet pali aena ake ya mcp awa ataba zindalama zambiri anapitanso nawo ku china anabweretsa ndege kuli, ndi nkhaninso ina imeneyo chakweranso ikumukhuza koma zimenezo zonse zinalinso zokhuza boma i kuna kuli chinambalala you know that's why ineyo spc ndikumukayikira kuti spc ali ndi zinthu zoti atiyankhule spc asaidi bambo saidi because zimene zachitika apapazi nthawi ya 5 year 5 months yokhayi 6 months yokhayi uh, spc tangochotsa zamba tabweretsa zamba wamamuna tachotsa zamba wamkazi tabweretsa zamba wanyini wamunyi wanyuwani and uyu is more so- sophisticated because dpp is so- sophisticated you know

ndi anthu oyipa ndi anthu onena kuti ndi anthu oyipa you know what's funny and the, the other highlight you can take from here as well eh, is this have have you seen how parliamentary uh, co- committee ija ya achina baba uh, inabwera kuzadandaula kunena kuti security yawo sili safe chanichani but you know the work that they're doing iwo angoyitana anthu anthu aja akabwera hmm? anthu aja akabwera ndi amene akufotokoza nkhani ndi amene akuperekera maumboni ndi amene akuulula zinthu zomwe zikuchitika iwo achina baba aja they are just facilitating afunsa mafunso but what did they do they come out and say miyoyo yathu ili pa chiopsezo yet alexius kamangila has been talking about corruption

koma anthu akuluakulu a ndalama zawo akuyendera zimagalimoto akulandira a- their own taxpayers money akugwira ntchito yawo angoyitana anthu anthu aja ndi amene akuperekera umboni just a little just within two weeks afiira kale maso akuti miyoyo yawo ili pa chiopsezo do you see how hypocritical we are ineyo ndikuchita kupemphetsa

is so blatant you know the hypocrisy is so blatant bushiri ndathana naye amene mukumusatirabe kuti ndi profeti kaya chanichani it's your choice it's your choice but he's stealing from the poor Fa- forex ija akayitenga anthu aja and ndi nkhani imene ndifuna kutsindika pa karim the karims forex ija akayitenga ikakhala kuti mdziko mulibe forex zinthu zathu zambiri ife amalawi timagula maiko uh, uh, maiko akunja chifukwa tilibe u- ukadaulo opanga zinthu zambiri zimene timapanga komanso we are very consumeristic we consume timagula zinthu zimene zosafunikira we want to be sitinafikepo one of the things zimene timafunika tidziwe kuti sitinafikepo dziko lathu limene lili pa zina zake sitikuyenera kumakhala nazo kapena kumagula the reason why forex imasokonekera chifukwa kuti tima we want to live a life that we haven't achieved as a country dziko lija ndi losauka so dziko likakhala losauka even the rich people they live a poor life hello and amene akhalapo kunja eti They, s- they created the system yonena kuti kaya ndi wosauka kaya ndi wolemera nonse muli ndi chance yo- li- yopanga live a comfortable life at least kuti boma likupatsa nyumba uh, uh, mashopu mumalowa mashopu ofanana the distinction imakhala the extreme rich and uh, the rest komano between the poor the middle class the chanichani the rich a bit rich timayuza mashopu ofanana zovala zimene timagula izizi iwonso amagula zomwezo komano the extreme rich macelebrity aja anthu olemera kuti ali ndi ndege osati iyi ma- mbalani zimene akunena amanena achina gangata they, they claim to have, to have ndege gangata sangakhale ndi ndege Ndege- gangata do you know that uh, clean money eh, tisiyapo clean money gangata cannot earn money more than me if we are to clean money the work that i do um, ntchito imene magwira ine expertise wanga ukadaulo wanga umene ndaphunzira mucha Gangata sakuyenera kupanga earning more money than me. So if Gangata is earning billions, I, I need to ask kuti kuti Gangata akupeza bwanji ma billion? How is Gangata a billionaire? And that's what every educated person has to rise up. Anthu akutchanko inu, ma professor, akupole, kaya aku CU, kaya aku Blantyre University, kaya aku Livingstonia. Tapanga ni rise achina mtumbuka. Uh, Matthews, Mwawina, MP. I hope something good will come from there.

if we are to just do a lifestyle uh, lifestyle audit we find kunena kuti half of the houses that are built in Lilongwe you know uh, akuyenera kutengedwa ndi boma kaya ndi chuma cha boma chimenecho chifukwa anthu sangapange explain kuti ndalama zimenezi akuzitenga kuti that's why you have a whole area yotchedwa kuti cashgate city how can you you know anthu akuchita kuvomereza kunena kuti ndalama izi nzakuba kaya if you're calling kuti cashgate city a lot of people sangafotokoze chuma chawo now anthu amene sangafotokoze ku- chuma chawo achina gangata aja achina ndani achina chisale how do you withdraw kesi ya chisale yokuphaipa kesi yonena kunena kuti chisaleyo even knows kunena kuti ndalama sindingadzifotokozere chisale cannot explain his wealth ndalama zimene zija kesi imene ijayo sipangidwa withdraw ine ndikunena kuti mwanena kuti tapanga withdraw it's illegal it's unconstitutional what you have done so any act that is unconstitutional any act that is like a section 5 any act that is unconstitutional it's it's invalid

mafuzide anga ena sindingapange vouch koma these two i can vouch the presidency as it were ena sindikuziwa ena ndi amene ndikuwatchulawo Ka- mna- mlandu wa chisale chisale abweza ndalama zimene zijazo chisale will not touch that money the way we are going and sikuti ndizingolimbana ndi chisale ndi, ndi munthu mmodzi you know eh, aliyense akuyenera ayankhe milandu yake ndipo milandu imene yapangidwa is unconstitutional so you should ask any professor of law any act that is unconstitutional is invalid so the withdrawal by the dpp is invalid and faustino maere you are ukutionjezera faustino maere ukutionjezera ufera za eniake career yako ithera when i say ufera za eniake career yako ithera because you are an intelligent person koma ukuluku faustino sanayambe lero amene tikumuziwa you know nzeru zili apo ndi criminal amayiziwa koma ukuluku faustino sanayambe lero ndizampangira tsiku lake faustino maere faustino ndi mzanga kaya you know, is we are fellow Catholics uh, and all that and makatholika amene mukulikhala patsogolo kumaononga dziko la malawi tithana nanu chifukwa mpingo wathu wakatolika uli ndi chiphunzitso chake ndiye tikuonesa kuti tigwise ntchito mpingo kulimbana ndi akatolika amene akubera malawi because our philosophy our catechism imaletsa zimenezo so tikuyenera mpingo tizuke we can't just allow we will use the structures that we have karim mkazi wake wa karimu ndi loya shama surname yake ndi shama sabrina naye naye ku sukulu i think she was two three years ahead of me uh, panopa amapanga run law firm yake law firm imeneyoyo angoigwirisa ntchito kumapangira uh, they have created ma uh, law firm imene dzina lake let me just check um, uh, mt shama and company po box 5404 limbe this is a company imene mukaona ma structures amene uh, mansoor karim has been using mupeza kunena kuti ndi chani ndi kampani imeneyi ndipo uh, proprietor wake kapena mwini wake ndi Karim Shama uh, Sabrina Sabrina Shama Karim so Sabrina uh, uh, uh, dzina lake lake lochokera lobadwa nalo la bambo ake ndi Shama uh, ndipo anakwatirana ndi Karim Mansoor Karim uh, they are all criminals palibe palibe wabwino in fact woopsa uh, so ndi mkazi chifukwa chonazo kuti wapanga create ma structures wapanga uh, zida zomwe uh, mmenenso akugwiritsa ntchito pali zambiri zimene ndingakambe koma anthu awawa aononga dziko la malawi uh, the karims chimene chimachitika nchonena kuti what they have been doing now ndikamba za forex ndisanakambe za Amaryllis hotel so Amaryllis hotel ni nkhani ina imene Karim has been the one to externalizing the money you know the forex zimene tinai- tinailandira finance bank zimene zozalina Karim akupanga lero in a more modernized way in a more organized way look chimene amapanga anthu amenewa chimene chikuopsa kwambiri nchonena kuti they they are even working with the banks hmm? there are a lot of issues anthu aku- anthu anthu akuziziwa ndipo um, a reserve bank of malawi amapanga investigate a FIA a FIA ndi information they have got data uh, but uh, adyesera adyesera anaopsezedwa kuti amenewo asiyeni so every officer amene akukanika kugwira ntchito yake ifukwa choti waopsezedwa ndi politician akuyeneranso achosedwe chifukwa he's- they are not he or she is not worth the position and they are doing injustice to malawians akuwalakwira amalawi posamanga mbava ngati Karim so ine ndikuwayitananso apolisi kamangeni Karim mwachangu mwachangu oh by, by the way the Banda's lawyer ni mwana wake ali involved ndi ukatangale umene adolphe shonga nde sikuyeneranso kuti atchule mu mu kakami mu mobwezabweza aziziwa nde afera za eni ake ife tinawauza koma iii munthu sungamkakamize madness ija eh, eh, within the system ya music it's being used to defraud you know so ma bank what is happening with the banks oh bene bene bene kodi mandani uyu amati motivation motivation speaker uyu bena dan dan dan dan tamulembeni uyu dzina lake can anyone write mkulu uyu amatchuka kumanena kuti iyeyo anapanga ndalama amapanga advice amapereka financial advice um, palibe amene akukumbukira uyu amene amapereka advice anali ku bank anali ku national ku nbs so that guy ndikakukumbukira dzina lake anthu akapanga post ndimutchula akumapereka pano pa financial you are mixing so many things cancel kakamutu kanu ngati kali ka plastic pepani but amene ali Bene- benedict yes benedict benedicto benedicto well done benedicto Benedicto chuma chake nchoti anachita kuba, anabera Malawi and anaba chifukwa he was a head uh, ku NBS you know anali ku head ku NBS kuja amapanga za forex amaba and uh, NBS I mean Reserve Bank of Malawi mamfufuza and anangopanga resign That's why mumfunse kuti Benedict Nkhoma, Benedicto Nkhoma, how did he live? Ntchito anasiya bwanji? He stole the money. Amaba ndalama through forex. Man, manipulating the system and chani amagwira ntchito ndi amwenye. And kuti mufufuze bwino bwino ali na Benedicto Nkhoma. awo. Kuti mufufuze bwino mupeza kunena kuti ali na shama awo, they are involved. so benedicto ndi one of the people that has to be uh, arrested si munthu onena kuti aziyima pa chulu ndikumanena kuti financial ine chanchani kumalawi you know anthu onena kuti apanga crime amalimba mtima you know amalimba mtima ndikumayima pa chulu ndikumanena kunena kuti muzilimbikira there was a time

iye kalimzi forex chanchani uh, benedicto anaba ndalama and anaba ndalama through manipulation of forex and the reserve bank what, what was happening with nbs is that um, at some point amapanga f- they were doing a fraud within the bank uh, where amagula ndalama zija mu- mukwelerapo kuposera ndi mmene a reserve bank of malawi aperekera ah, ah, chifukwa reserve bank imapanga control kuti ngati mufuna kugulitsa dollar pa mtengo ma price amene ajawo they are the ones that determine. but within nbs bank they were doing they were amapanga ma illegality onena kunena kuti amagula modula amagulitsanso modula so they were having foreign exchange So because they are having forex in the system we manage our mapeza kuti. So that's a systematic uh, fraud. And then within NBS and within mabanki ngati FDH ngati chanichani kumakhalanso ma individuals ma individuals amatha kupanga kagulu kawo koma ndi ma individuals they are operating as an individual they also sell forex ija kwa amwenye achina kalimwa that's how they buy the, the forex and they akayigula the forex ija pa mtengo wa banki eh akayigula ndifuna pa mtengo wa bank ndalama zija zimapita kwa amwenye tu basi akayigula pa mtengo wa bank then iwo aja amayikano pajani pa 4000 you know iwo ayigula 1.8 that's why munthu kupita kunja amakupatsa 500 dollars what are you going to do with 500 dollars munthu ukakhala kunja mwezi how are you going to pay accommodation zimene zonse zikuchitika chifukwa cha chiyani kuti within the banking system muli akali- a- aka- aka- akapirikoni muli mbava zimene zili part of the syndicate ya forex so dziko lathu nkhani ya karimu ndinazanena ah, tw- two years ago anapanga deal ndi uh, castel deal iyi ndiyodili yokhazikika kupezeka kuti karimu uja amalemba ma, ma invoice to the banks i think nthawi imenenso inali nbs ndikukhala kuti akugula zinthu uh, koma materials achani um, a castel so castel imauza karim because karim anali ndi anthu ake mbanki amene amapanga naye deal so iyeja amampangira approve munthu onena kuti ama amapanga za magalimoto ndi mekaniki you know, ndi mekaniki amagula materials a castel castel ija imazapeza kuti kuti ikugula kwa karimu uja pa mtengo wokwera chonchi and sometime amachita kupangisa crisis dala kubwesa mowa uja kuusowesa mdziko pakhale chaos kupanga pressurize kuti na kuti ndalama zipangidwe release so that they should do their own things they have been sting and it was involving even the executives of castel i talked about this nothing happened koma panopa we have a president so we will see what will happen the cartel ya forex chimene chili choopsa kuopsa kwake nkonena kuti they are making money atangokhala mnyumba chonchi and then at the expense of the, the poor malawian forex ija ikasowa amene timanena kunena kuti timagula zinthu zathu zambiri kunja timafunika tikhale ndi ndalama za kunja nde pamene akuti ndalama zingokhala mwa anthu ochepa uh, forex yakuti ipezeke imapezeka pa mtengo okwera zikangopanga chonchija katundu uja kuti abwere abwera modula katundu akakhala kuti sakupezeka olo akangochedwa kuti mwina kuti zibwere zinthu zachedwa pamakhala timati supply and demand eh? demand ikangokhala high supply low zinthu zimaku so ma prices amene takhala tikumana nawo

apanga zina abwesera ndalama miuja ndalama zinazilowesa ma it's, it's chaos it's, it's painful it's painful koma nkhani yayikulu imene ikukambidwa apapa umboni umene ndili nawo wonena kuti um, uthandizile inquiry yomwe ikupanga pano ndi ndi umboni umboni umene nditha kungopereka kwa apm yekha it will be on apm kuti akapatse acha uh, or ajeni ansah those two people i trust those two it will, it will be for them kuti andipange disappoint in terms of chiyambireni iwo uh, september 2025 you know and that's how I'm measuring i'm not looking at zomwe anapanga mmbuyo kachani i'm looking at from 2025 september a clean state ndawapatsa clean state let's see what you're going. So from 2025, I mean from 16 September, 7, 16 September, from the time imene aMalawi munawaika pampano, today I trust APM, I trust uh, Jane Ansah. Then you do information. Imene a police ndi kutani alinayo kaya a police ena amangidwa nkhani imene iyi uh, ndra nkhani mbono umenewo ndikhoza kungopereka kwa APM ndi amene ndingamudalire ndikufuna kuti aonese kuti uh, anthu amene ali ma whistleblowers amene andipatsa information atetezedwe coz information imene ikatuluka anthu atani uh, aziwa kuti ah, information imene yokamangira wachoka kwa wakuti wakuti so we don't want to lose lives unnecessarily komanso on the other side za nkhani information imene nditha kungopitisa kuchani ku committee koma wa committee zimene atapange ayimbira anthu kuti "Ah, ndi ndi information yawo iyi lowesani ndalama mwakuti that's what they are going to do so i'm not going to give them i don't trust the committee ineyo i don't trust the committee uh, with information the committee yama parliamentarians and it's up to me no one can say eh chifukwa chani so una eh komano with the information i have ndikupempha komiti kuti mukuyenera kumuyitana Karimu simungapange ma- simungamalize inquiry imene osamuyitana Karimu uh, Batatawala even mutha kumuyitana ndi mkazi wake yemwe komanso muyitaneko uh, uh, yusuf r a w e s yusuf uh, ayitanidwe now nkhani ya forex set ndi nkhani yayikulu chifukwa crisis so it's, it's true so it's true sindikunena kunena kunena kuti kumalawi kuja timapanga uh, timabweresa timapanga we generate enough forex no we have problems um, generation yathu tilibe zinthu zogulitsa kunja zimene zingatibwerese forex zambiri komano forex imene timakwanisayo ikutafunidwa ndi njenjete njenjete zake zimene tikukambazi achina Karimu achina Mpinganjira achina Bushiri koma panopa akarimuwa apezekanso kuti akumana kapena akhala involved ndi nkhani ya Amaryllis hotel so as i conclude ndalama za Amaryllis hotel amene wazithamangisa ndi karimu um, mwanswaa karim ndipo ndili ndi ma accounts kumene ndalama zimapita ndipo ndili ndi mayina a polisi a fiscal amene akuziwa zimenezi ndipo sanapangepo kanthu amene aku- akudya limodzi ndi uh, karim koma apolisi ameneonso atha kuziwa za apolisi ena mpaka nakumtunda chifukwa ma structures ena a fiscal police abwana amadya nawo anyamata aja akapangapanga mamuva awo ndalama zina zimapitanso kwa abwana so you can even trace how these movements were Malawi ndi oti atha kupulumutsidwa ndipo timpulumutsa ndife aini ake. Let's not waste time ndi tizinthu basi tapamwambamwamba. Uh, can we arrest Karim? Can we arrest the police officers? Can we arrest Shama uyu uh, uh, Sabrina? Can we arrest uh, Yusuf wakulimbiyo uh, Reis Yusuf? Can we arrest achina Chisale, achina mm, Mbeta, achina Collins Magalasi? Can we arrest? Can we arrest these people? Si anthu mukaona bwinobwino sakukwana 20 tu. Ndi anthu ochepa kwambiri. Ndi anthu ochepa for 29 billion. Ndalama zimene zasokonekera ndi 29 billion. timayenera kuti tamanga anthu 100 chifukwa amatama zinthu zambiri koma apapa awo 20 sakukwana koma anthu amene akuyenera amangidwe ndithu milandu yawo umboni ulipo ndithu zinazo tizikambiranabe komano the hypocrisy ya

koma amene amapembeza aakulu ku- ku chipani kwawo apresident aku chipani kwawo kaya a- a- akazi awo a president aku chipani kwawo ali involved so amakayika kuti apanga chicken out thank you very much for being in attendance pakakhala zina tizikambirana kusogolo tipemphere dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera ame Ambuye, tikupemphani kuti mupitirize ndi kumalizisa ntchito imene mwayiyamba mwa ife. Mzina la Yesu Khristu yemweyo tapempha. Amen. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.